i si ụkwanị i si ọnịcha i si abakeleke i si owere i si aba i si obigbo i si ikwere ma i si egbema ebe ọwụla ọ sọrọ gị siri anyị wụ otu anyị wụ nwanne divide and rule can never work again anyị a na-achọpụtala ụmụnne anyị dị iche iche ha na-achọpụta anyị ọ wụ ihe ọṅụ na anyị na-ahụ ụmụnne anyị anyị amata na ha wụ ụmụnne anyị mana ọ wụ ihe ọjọọ na anyị na-achọ ime identify na ị wụ nwanne anyị gị asị gị awụghị nwanne anyị asị m onye ọbụla wụ onye Igbo unu ṅụrụ ịba because ihe adịghị mma divide and rule ndị british tiri n'obodo a ndị ọchịchị tiri n'obodo ịhụ sị onye ọwụla wụ onye igbo anyị gbakasara e were ndị ụfọdụ jee tinye na benue were ndị ụfọdụ jee tinye na mba dị iche iche ị hụ onye delta akpụ ya dị n'onye agbọ sị ya nwanne m ka gị na-ekene ya sị ụnụ nwa onye igbo nwa onye Igbo ka a na-akpọ anyị mana gị ga-anọ na-asụ Igbo na-ekwu ị jụọ ya na aha ya wụ aha Igbo aha papa ya aha Igbo aha mama ya wụ aha Igbo aha ụlọ ha wụ aha Igbo aha village ha wụ aha Igbo aha ụzọ niile e ji eje ebe kehi community ha wụ aha Igbo ha sị ha awụghị ndị Igbo mana ọ dịcha oke mkpa ka brother Ebuka Obi na-ekwu maka nwatakịrị nwaanyị a ọ na-ekpere ekpere o were jụọ ya sị ọ wụ onye ebee sị ya wụ onye Rivers Port Harcourt ya jụọ ya sị kee ebe na Port Harcourt ya sị ya wụ onye Egbema ya jụọ ya sị ọ wụ onye Igbo nwaanyị sị ya awụghị onye Igbo o wutere brother Ebuka Obi nga ọ dị ukwu dị o were sị ngwa gwa m aha gị nwatakịrị nwaanyị a were gwa aha ya Nene ọ jụọ ya sị kee aha nne ya ọ sị aha nne ya wụ ụba brother Ebuka Obi agakwa n'ihu jụọ ya sị ya kee ihe ha na-akpọ aka hand na Igbo ya sị ọ wụ aka ụkwụ ya sị ya sị ya kpọọrọ ya ahịa ole nọ na Port Harcourt na Egbema ya sị Eke Orie Afọ Nkwọ ya wụ ahịa ndị Igbo o were gwa ya Nene sị onye ọbụla kwetere n'ahịa ma na-akpọ aha ọ wụ onye Igbo nwa agbọghọbịa a achọghị m ịgaje nye ya blame mana ọ wụ ndị mụrụ ha nwa ndị si Port Harcourt anaghị adịkarị adị confuse ka m kwuo eziokwu a na-enwe ka e si eme ị gwa nwanne gị sị ọ nwanne gị asị awụ nwanne gị ya awụdị onye Igbo mana gị nọkwa na-asụ Igbo ọ bụ eziokwu na ị nwere ike nọ na-asụrụ mmadụ Igbo mana ọ na-anụ ọ wụghị onye Igbo mana ndị nke a wụ ndị a mụrụ n'Igbo agago m na Rivers gaa na eze ị gakwa n'ebe ndị anaghị echi echichi ha anaghị azakwa eze agala m n'ikwere agala m n'eche n'igbo eche agala m ọtụtụ obodo dị iche iche ebe a na-azacha aha igbo m jụọ otu onye eze otu ụbọchị sị ya ka ihe mere unu ji sị na awụrụ onye na na awụrụ ndị igbo ya sị m hafụ ma eme politiks anyị wụ ndị igbo mana ị jụọ ndị dịka ndị gọvanọ hịnị nwike nwike gwara anyị mgbe ya na-eme intaviu sị ya awụrụ onye igbo e tracewe ha ya eshi bini gọvanọ of a steeti amara ebe o shi mana ị jụọ Chibuike Amaechi ya sị ka ya wụ onye Igbo ị jụkwa Peter Odili fọma gọvanọ also ya sị ya wụ onye Igbo ị bịa lee ndị fọmụrụ ọha na eze ndị Igbo mgbe a fọmụrụ ya nene ga-ahụ sị ndị chekwarala ha isi na Port Harcourt ndị ahụ wụ ndị Igbo kwenyere na ha wụ ndị Igbo so m na-ajụ onwe m ajụ sị ka ihe mekwere ndị nke eji na-asị na awụrụ ndị Igbo e nwere ihe ọjọọ anyị kwesịrị ịghọta kpọ ụmụaka ha na kọọrọ ha na-asị lekwe na ebe anyị si broda Ebuka Obi were jụkwa nwa ahụ sị ka esi anyị dunu esi Egbema ya jụọ sị Egbema ke unu na Egbema ke nọ na Imo steeti adị m boundary nke tuwere ha si ihe mere na ụlọ awụ ya sị ka ihe unu na-asụ ya ebido sụwa ha ọsọ aka ọtụọ vidiyo oyi were mee ndị ọha na eze ndị Igbo ka ọmụma ma unite onye ọbụla na nwanne anọkwara m na-awa ọchị mgbe a bịara ime kampen the former gọvanọ Wike wekwere ndị ikwere ebe ya gụrụkwa egwu bịa pịrịkwa para ọjị na ndị eze na na aka inu na were nye ihe okwukwu okwu igbo na ọ na-asụ ya n'olu ikwere ana m anụ ihe ọ na-asụ karịda nke ndị ebonyi sụrụ achọrọ m izi unu sị anyị wụ nwanne udo achịala ma i kwere ma i kweghị a sị a gbakọọ aka nyụọ mamịrị ya agba ụfụfụ united we stand and divided we fall ebe ọla sọrọ gị nọrọ ị wụ onye igbo ebe elile m kpọrọ aha gburu ndị ke nọdị na Benue ugbu a abịawala shiwe ọnwụ sị ha wụ ndị Igbo ya ga onye ke nọ na Opopo onye ke nọ na Ikwere onye ke nọ na Echie onye ke nọ na Agbọ onye ke nọ na Asaba onye ke nọ na asị m ụmụ Chukwu nwe mmeri udo dịrị unu gbalịanụ share nụ ozi ya ka o ruo ndị niile ndị ke onye ọla nụrụ ozi wụrụ onye ebe ndị niile m kpọrọ aha jụọ nna gị ọ nne gị sị gịrị mere na dị onye Igbo so ọ kọrọ gị akụkọ ka ị mara den reachikwa anyị na aka igbo tv anyị ga-abịakwa ime gị ka ị mata na anyị wụ otu ka anyị nwee ike kọwaa ma geruo a sị ha na-ezi ezi wụ nwanne a na-ezi enyi ezi taa unu ahụla sị anyị wụ otu a kọruo e geruo udo dịrị unu